Bhuel, is dócha gur bunaíodh an Cultúrlann an chéad uair le coincheap na gréasánaíochta i gcroílár an rud a tharla anseo. Ag an am sin i 1991 bhí borradh ag teacht faoi phobal Gaelach Bhéal Feirste, bhí an bunscoil, Bunscoil Phobal Feirste, faoi lánsheol, bhí Gaelscoil na bhFál tagtha chun tosaigh, agus ba léir mar thoradh ar an bhorradh sin, go raibh áit éigin de dhíth, más maith leat, a thug deis don phobal sin a bheith ag gréasúnú le chéile, a bheith ag teacht le chéile. Agus bhí fís ag na luathbhunaitheoirí sin don áit seo, gur féidir, más maith leat, gach rud faoi a chur faoi aon díon amháin. So tháinig siad isteach, bhí, bhí, dar ndóigh, bhí meánscoil de dhíth, bunaíodh an meánscoil anseo, bhí caifelann de dhíth, tá sin ann agus ann go fóill, siopa leabhar, an Ceathrú Póilí, atá ann go fóill. Tá amharclann ann. Na rudaí atá de dhíth ar aon sochaí nó fo-shochaí le bheith beo, na bunrudaí sin a éascaíonn agus a chothaíonn gréasáin idir dhaoine, cuireadh ar fáil iad uilig ins an aon díon amháin. Is dócha go mbíonn ionchais éagsúla ag achan uile dhuine i dtaobh cad é ar mhaith leo ón Chultúrlann. Agus is dócha an dúshlán nó an constaic mhór atá againn, ná cad é mar a freastalaímid ar an éagsúlacht ionchais sin. Agus tá níos mó éagsúlacht i bpobal na Gaeilge ná mar a bhí le tamall fada anuas. Tá spéiseanna faoi leith roimhe seo aríst, you know, blianta ó shin bhí pobal measartha buan agus comónta ann i dtaobh spéiseanna agus suimeanna s'acu. Ní i gcónaí but, you know, trí chéile d'fhéadfá, D'fhéadfá cur síos a dhéanamh ar Ghaeilgeoir ó cheantar amháin agus is cur síos é ar Ghaeilgeoirí fud fad na hÉireann. Níl sin amhlaidh sa lá atá inniu ann. Tá éags agus is rud iontach sin, dála an scéil. Creidim go mór in san éagsúlacht sin. Is dócha an deacracht a chruthaíonn sin, áfach, ná cad é mar a dhéanann tú freastal ar an oiread sin daoine leis an oiread sin éagsúlacht laistigh díobh. Riamh anall bhí an Cultúrlann mar gineadóir smaointe agus cruthaitheachta, you know, tháinig a lán de na tionscadail móra reatha atá fud fad na cathrach, fud fad na Sé Chontae. Tháinig siad, nó thosaigh siad, anseo. Cuireann an Cultúrlann an spás cairdiúil sin ar fáil do dhaoine a bhfuil smaoineamh acu. Is cineál, ar bhealach, cosúil le saotharlann na Gaeilge é ar go leor dóigheanna. Cuirtear spás ar fáil, cuirtear gréasán ar fáil daofa, cuirtear taithí agus cairde agus an cineál de phobal sin ar fáil agus tá deis acu, smaointe a fhorbairt. Tá an Cultúrlann mar phríomhpháirtnéir ar an Líonra Gaeilge, mar shampla. Tá an Líonra bunaithe agus tá coincheap na gréasánaíochta fite fuaite fríd an bunchoincheap sin, so sé sin plean teanga a dhéanamh don cheantar, ag aithint na príomhréimsí chun cinntiú go bhfuil muid ag freastal ar na príomhréimsí sin, bhunaigh muid coiste stiúrtha atá ionadaíoch ar na réimsí sin, bíodh sin spórt, na meáin chumarsáide, oideachas, óige, na healaíon, abhcóideacht agus eile agus eile. Agus tagaimid le chéile go rialta, déanaimid plean teanga a aontú agus, le cuidiú Dé, sa tréimhse amach anseo beidh muid ag cur an plean teanga sin i gcrích den chéad uair. Tá muid ag glacadh isteach, más maith leat, tuiscint eolaíochtúil ar cad is athbheochan teanga de. So, seachas muidinne a rá, bhuel, déanfaimid na ranganna seo nó déanfaimid an imeacht faoi leith seo mar gheall go ndéanaimid seo riamh anall agus seo just an nós a bhí againn, go ndéanfaimid sin mar chuid de phlean cuimsitheach a chinntíonn, nó a dhéanann iarracht cinntiú, go dtig le duine ón chliabhán go dtí an uaigh saol iomlán trí mheán na Gaeilge a bheith acu anseo sa chathair i mBéal Feirste. Baineann a lán leis leis an fhoirgneamh seo. Seo an áit ar fuair mise oideachas ag an darna leibhéal. D'fhreastail mé ar Mheánscoil Feirste istigh san fhoirgneamh seo. Bhí cuairteoirí againn ón Albain anseo ar maidin agus bhí mé ag inse cuid den stair sin daofa. Agus chuaigh sé i bhfeidhm go mór orthu, agus is scéal iontach é má smaoiníonn tú faoi, go dtáinig díograiseoirí le chéile, gur aithin siad bearna mór, nach raibh soláthar darna leibhéal ar fáil trí mheán na Gaeilge sa chathair. Seo i dtréimhse ina raibh go leor rudaí eile ag dul ar aghaidh, bhí coimhlint faoi lán sheoil anseo ó thuaidh, go háirithe insa chuid seo de chathair Bhéal Feirste, bhí go leor den choimhlint ag titim amach ar na sráideanna thart timpeall orainn, agus bhí daoine go fóill, más maith leat, in ann cuid den challán sin a mhúchadh. agus a rá, OK, tá muidinne ag plé leis an réimse seo den tsochaí, cad é mar is féidir an rud is fearr a dhéanamh don tsochaí seo? In sa scoil anseo, ní raibh aitheantas ag an scoil, ní raibh maoiniú cuí ar fáil don scoil. Agus in ainneoin sin, bhíodh mo thuismitheoirí agus tuismitheoirí na daoine eile istigh ag glanadh ag an deireadh seachtaine, bhí daoine ag cur péint ar na ballaí, bhí siad amuigh ag bailiú airgid do mhúinteoirí. D'imigh múinteoirí agus d'fhág múinteoirí postanna buana le pinsin agus an soláthar ceart tuarastail agus tháinig siad anseo, chuir siad iad féin, Chuir siad slí bheatha s'acu féin i mbaol mar gur chreid siad insa tionscadal. Níl aon amhras orm ach go ndeachaigh sin i bhfeidhm go mór orm insna luathlaetha sin, an oiread sin íobairt, íobartha a thug daoine eile domh agus do mo chairde ag an am sin agus an eispéireas iontach sin, an eispéireas luachmhar sin agus daoine ag déanamh rud éigin atá i bhfad níos mó ná iad féin. Is áit iontach spreagúil seo le bheith lonnaithe, déanta na fírinne. Is pobal iontach spreagúil seo agus faighimse uchtach agus misneach gach uile lá ón phobal seo. But go cinnte, níl aon amhras ar mo cheann ach gur leag an cúlra sin a bhí agam agus an taithí sin a bhí agam sna luathlaethanta, insa scoil, istigh ins an fhoirgneamh seo, gur leag sin síol i mo cheann i dtaobh an treo a raibh mise ag dul le mo shaol féin. Is dócha ceann de na buntáistí is mó a bheith i do Ghaeilgeoir faoi láthair ná go bhfuil gréasán uile-oileánda agam de chairde. Nuair a bhímse ar shiúl le cairde nó le muintir s'agam b'fhéidir nach bhfuil Gaeilge acu, téann sin i bhfeidhm, déanann muidinne b'fhéidir talamh slán de, but téann sin i bhfeidhm orthu go minic gur osclaíonn an Ghaeilge an oiread sin doraisí dúinn. Go mairfidh sin go deo, tá súil agam.